Go raibh maith agat a Dhomhnaill. So, bhain muid an-sult go deo as an chaint ar maidin agus oíche aréir agus is dóichí go raibh muid ag caint faoi aistriúchán agus litríocht don do dhaoine fásta go dtí seo. Ach gné iontach tábhachtach den litríocht ar ndóiche ná litríocht na n-óg. Agus le rud a phlé agus caint a dhéanamh air sin tá Jacqueline de Brún anseo, bean de bhunadh na háite seo, scríbhneoir do pháistí fosta. Bhí ráchairt mhór ar an leabhar a scríobh sí, Scáil a' Chnoic. Tá sé in úsáid againn féin sa scoil s'againn féin, i Leitir Ceanainn, agus creidim go bhfuil leabhair eile ar na bacáin gan mhoill. Agus inár gcuideachta feasta tá Máire Ní Dhubhthaigh ansin as Inis Oírr, creidim, an ceann ab áille den trí Oileáin Árann, ab é? Tá siad ar fad go hálainn, tá na trí cinn go hálainn. Tá, tá.
Cinnte. Múinteoir atá inti, d'oibir sí ar an chlár Séideán Sí agus go leor leor duaiseanna bainte amach aici, go háirid do na leabharthaí An Garda Cósta agus Raic ansin, agus creidim go bhfuil leabhar eile le foilsiú gan mhoill ins an tsraith sin. So, cuirimid tús le rudaí anseo agus b'fhéidir le le tús a chur leis an chaint agus an díospóráid anseo nó b'fhéidir ceist shimplí nó b'fhéidir nach ceist shimplí atá ann ar chor ar bith ach cad é a spreag sibh le tabhairt fá litríocht na n-óg?
Mise. Is dóiche, mo chúlra mar mhúinteoir scoile agus bhí mise roinnt blianta, thoisigh mé amach ag bun na scoile agus ansin bhog mé go dtí na hardranganna bunscoile agus ba ansin a mhothaigh mé an ganntanas, anois tá sin ag gabháil siar blianta ach bhí ganntanas mór ann d'ábhar léitheoireachta do pháistí ag an leibhéal sin. bhí muid ag baint úsáid as just sleachta as téacsleabhair nó rudaí fótacóipeáilte amach as leabharthaí in áit a bheith ábalta leabhar iomlán a léamh agus is fíorbheagán a bhí ann i nGaeilge Chúige Uladh chomh maith, rudaí a bhí fóirsteanach don aoisghrúpa. So, agus ansin mo pháistí féin ag fás aníos, léitheoirí móra a bhí iontu sin agus ba bheag a bhí ann daofa i nGaeilge a bhí siad ábalta léamh so sin, spreag sin mé le bheith ag scríobh.

rudaí eile. Agus ansin bhí mé i mo chomhordaitheoir ar tionscnamh Séideán Sí agus chuaigh mé amach ar phinsean luath as sin agus mar chuid den tionscnamh sin dá scéal, tá, tá brón orm má táim ag caint ach tá muid in ann labhairt, dá mbeadh comórtas ann tá muid in ann labhairt chomh sciobtha céanna le muintir na Gaeltachta, b'fhéidir níos sciobthaí. Bhí, mar chuid den tionscnamh sin leis an nGúm agus tá Muiris anseo inniu, bhí, Ó rang a trí go dtí rang a sé ar aghaidh, socraíodh go mbeadh fíorleabhair in úsáid in áit téacsleabhar, go n-imeodh na téacsleabhair a bhíodh ann le haghaidh léitheoireacht na Gaeilge a fhoghlaim agus go mbeadh fíorleabhair ann agus cuireadh amach é seo ar coimisiún. Bhí cead ag daoine iarrataisí a chur isteach, samplaí dhá gcuid obair a chur isteach agus ceann de na jabannaí a bhí agamsa leis an bhfoireann, bhí múinteoirí, bhí ochtar ann ag pointe amháin, a bhí ag obair ann, ná breathnú ar an ábhar sin agus socrú an raibh sé feiliúnach nó nach raibh agus ansin iarraidh ar an duine leanacht ar aghaidh is a dhul ag scríobh leo. Agus ansin bhí mé, bhí mé ar phinsean agus chaithfinn rud eicínt a dhéanamh liom féin agus dúirt mé liom féin má bhí mé chomh maith sin ag inseacht do dhaoine eile an raibh a gcuid ábhar feiliúnach nó nach raibh, meas tú bhfuil mé féin in ann rud eicínt a scríobh? Bhí an chéad scéal An Garda Cósta i mo chloigeann a'm mar bhí mé i mo chónaí in áit a raibh stáisiún garda cósta le feiceáil ó mo sheomra codlata ann agus bhí cineál an scéal sin i mo chloigeann. Ansin bhí Darach ag imeacht eicínt, ceapaim gur in Inis Oírr a bhí sibh in Áras Éanna, agus luaigh sé go raibh ganntanas ábhair ann do dhéagóirí a raibh Gaeilge mhaith acu ach agus a bheadh ag iarraidh cineál stuif a léamh ina gcuid i gcanúint, ina gcanúint féin, gan a bheith róchanúnach, ach gar go leor don Ghaeilge a bheadh acu féin, agus cheap mé go mbeinn in ann é sin a dhéanamh, ach ní raibh an oiread sin suim a'm an scéal a lonnú sna hoileáin, níl 's a'm cén fáth, b'fhéidir go raibh mé ag iarraidh éalú uaidh sin, agus bhí Darach an-tógtha leis an smaoineamh gur, gur ar an oileán, go mbeadh na caractair seo lonnaithe ar an oileán. So chum mé na caractair seo, Caitríona an príomhcharactar, agus tá muid, tá muid leo ó bhí siad timpeall cheithre bliana déag, suas agus anois sa leabhar nár tháinig amach fós, beidh siad seacht mbliana déag, ocht mbliana déag ag críochnú na scoile agus ag cuimhneamh ar an saol atá amach amach rompu. Sin freagra an-fhada ar do cheist.
Luaigh an bheirt agaibh ansin cúrsaí oideachais agus cúrsaí scoile agus mar sin de. Bhur mbarúil, bhfuil baol ann nó contúirt ann go bhfuil litríocht na n-óg róbhainte leis an chóras oideachais, go bhfuil páistí óga inniu léann siad ar scoil, ach nach bhfuil léitheoireacht na n-óg cineál mar ghnáthchleachtas acu sa bhaile nó ina ngnáthshaol, go bhfuil litríocht na n-óg rócheangailte leis an chóras oideachais mar, mar.
Bhuel, is dóigh go bhfuil, fá láthair, agus níl páistí ag léamh sa bhaile. Tá mise i ndiaidh píosa taighde a dhéanamh ar seo ar fud na tíre agus bhailigh mé sórt eolas ó Ghaelscoileanna, ní ó scoileanna na Gaeltachta, Gaelscoileanna amháin ar fud na tíre agus ba sin an freagra, níl páistí ag léamh sa bhaile. Léann siad ar scoil ach cuid mhór acu ní bhaineann siad sult go fiú as a bheith ag léamh. i nGaeilge, b'fhearr leo bheith ag léamh i mBéarla agus sin a mbunús agus tá sin iontach brónach. Tá rud éigin ann chomh maith, bhí, mar chuid den taighde seo, bhí mise ag amharc ar you know na cúiseanna agus cuid mhaith de sin ná nach, go mothaíonn siad nach bhfuil na scileanna nó na straitéisí acu le bheith ag léamh i nGaeilge agus atá acu i mBéarla agus baineann sin chomh maith leis an teagasc so má tá na scileanna acu déanfaidh sin iad neamhspleách sa léitheoireacht. Beidh na straitéisí acu le tabhairt faoi rudaí nár léigh siad riamh roimhe agus go mbeidh siad neamhspleách ach níl sin ag tarlú fá láthair. So bhain an taighde seo le páistí sa bhliain, sna blianta deireanacha ar an bhunscoil. So seo iad roimh dhul ar aghaidh go dtí an dara leibhéal. So tá sé cineál, is ábhar imní é nach bhfuil siad ag tógáil na scileanna sin agus suimiúil go leor ins an taighde gur cuireadh ceist ar pháistí a bhain sult as an léitheoireacht, agus na daoine a bhain sult as an léitheoireacht, ba iad sin na daoine ar éirigh go maith leo ins na tástálacha agus ins na na trialacha so, na páistí a raibh na scileanna agus na straitéisí acu, is iad sin na daoine a bhain an sult as. So is cineál, you know, tá freagra ansin, má theagascann muid na straitéisí dóibh, beidh siad in ann an cleachtas sin a leathnú, ach go dtí sin, tá sé ag tarlú ar scoil agus faoi bhrú. em, agus is trua sin, nár, mar tá na hábhair, tá, tá na leabharthaí, tá, tá rudaí ag teacht amach atá, you know, tarraingteach agus an cineál sin, so, yeah, caithfidh muid tógáil air sin. Tá obair romhainn. Mhm. Agus, agus Máire, ar ndóigh, mura bhfuil léitheoirí óga againn, ní bheidh léitheoirí fásta againn. Ní bheidh, ní bheidh. Tá díomá orm go b'in an toradh a bhí ar an taighde sin, a Jacqueline, mar. Is dóigh gurb é an teoiric a bhí ag an Roinn Oideachais nuair a cuireadh, Roinn Oideachais ó dheas, nuair a cuireadh an, an, nuair a thosaigh siad ar an tionscnamh Séideán Sí nó Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge le ainm an-fhada a thabhairt air, go, go, go spreag, go mbeadh na leabhair chomh taitneamhach, go mbeadh fíorleabhair in úsáid in áit na sraitheanna a bhíodh ann nuair a thosaigh mise ag múineadh ar dtús agus go spreagfadh sé sin, an léitheoireacht, go mbainfidís taitneamh as an léitheoireacht seachas gur ábhar scoile a bhí ann, ach de réir mar atá tusa a rá, a Jacqui, ní móide gur tharla sé sin agus b'fhéidir, ceapaim féin go bhfuil bearna mhór ann, bhí Muiris á lua sin ar ball, is dóigh gur féidir áiseanna iontacha a chur ar fáil ach mura gcuirtear an oiliúint cheart ar na múinteoirí faoi na bealaí is nua-aimseartha, na bealaí is fearr, na rudaí atá foghlamtha againn ó na tíreachaí eile faoi bhealach leis na scileanna a fheabhsú. Is cuma cé chomh maith agus tá na háiseanna i ndáiríre mura bhfuil na scileanna, mura bhfuil an oiliúint agus tá na coláistí ag déanamh an-obair, tá na coláistí oiliúna ag déanamh an-obair ach breathnaíonn sé liomsa anois nuair a thagann go leor de na múinteoirí amach as na scoileanna mar gheall go bhfuil córas cinnte ann sa scoil atá an-trom ar leabhair oibre agus go minic sna leabhair oibre ní bhíonn ann ach líon isteach na bearnaí agus cuir tic sa mbosca ceart. Níl mórán cruthaitheachta ag baint leis, níl mórán foghlaim i gceist so b'fhéidir go bhfuil, go ndéantar dearmad ar an méid oibre a chuirtear ann, agus tá daoine anseo anois atá ag plé leis an leibhéal sin, an méid oibre a chuir sibhse agus a chuireann sibhse isteach ins na coláistí agus. go dtagann siad amach agus tá fhios acu na teoiricí anseo ach ní móide go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm agus is mór an peaca é sin. Luaigh tusa na téacsleabhair ar ball freisin, tá sibhse ag feiceáil sin chomh maith, nach bhfuil, go b'shin an bealach?
Cinnte, tá ceist eile ann agus tá rud, sílim chomh maith nach bhfuil páistí ag iarraidh a bheith ag léamh i nGaeilge nó síleann siad nach bhfuil, nach bhfuil na straitéisí acu le bheith ag léamh i nGaeilge mar go bhfuil siad ag. cineál, tá caighdeán ró-ard le cuid mhaith de na leabharthaí atá atá muid ag tabhairt dóibh. Agus ní mian liom sin a rá nó an freagra a bhíonn ann i gcónaí, ó, caithfidh, ní thig linn achan rud a dhéanamh simplí, cé chomh híseal agus a thig linn an caighdeán a thabhairt. Ach ní bhaineann sé le sin, baineann sé níos mó le ghabháil isteach ag an leibhéal ar a bhfuil siad agus tógáil uaidh sin, in áit ghabháil isteach go hard agus a bheith ag dúil leis na páistí teacht chuig an leibhéal sin, ní tharlóidh sin agus sin mar atá faoi láthair. Tá muid ag dúil leis na páistí teacht chuig leibhéal an-ard agus tá rud ann fá scríbhneoirí agus aistritheoirí na Gaeilge agus tá muid ina measc, an cineál, an dearcadh seo go gcaithfidh muid an Ghaeilge a shaibhriú an t-am ar fad. Tá saibhreas teanga de dhíth, tá muid ag cur isteach an oiread sin frasaí deasa agus rudaí galánta le cuma mhaith a chur ar an Ghaeilge agus le mbeidh Gaeilge mhaith ag na páistí. ach in amantaí is an tsimplíocht agus an bunrud atá de dhíth orthu ar dtús agus ansin tógáil ar sin. Agus mar chuid den taighde rinne mise, rinne mé leibhéalú ar leabhair le go mbeadh páistí ag léamh ag an leibhéal cuí ar a raibh siad. Tá rud ann anois sa Bhéarla go bhfuil algorithms ann, tá algorithms ann agus thig leat, thig leat teideal leabhair a chur isteach agus tabharfaidh sé duit an leibhéal ceart, bhuel, don pháiste sin. Níl a leithéid sin againn i nGaeilge agus caithfidh muid ár mbreithiúnas féin a dhéanamh. Caithfidh muid oibriú amach cad é tá deacair, cad é nach bhfuil deacair, cad é, cad é dhéanann leabhar deacair, cad é dhéanann leabhar amháin níos deacra ná leabhar eile. So tá an t-eolas sin uilig le briseadh síos agus iad a chur cineál in ord deacrachta agus rudaí a thabhairt dóibh ag an leibhéal cuí agus tógáil air sin agus sílim gur sin áit a bhfuil muid, go bhfuil cuid mhór leabharthaí ann ag leibhéal an-ard. Má tá muid ag caint ar an leibhéal, d'úsáid mise Fountas and Pinnell, is cineál thart fá leibhéal Y agus ar Z, tá rudaí de dhíth orainn ag S agus T. le iad a thabhairt suas ag an leibhéal sin, cineál, tugann siad suim ard, ábaltacht íseal orthu leis na páistí a mhealladh suas. Sin an áit a bhfuil an ganntanas, sílim féin.
Agus abair anois, dá mbeadh an leibhéal ceart aimsithe againn, an réim teanga ceart, agus bhfuil, go bhfuil talamh slán déanta againn de sin, Um, caithfidh muid a bheith réalaíoch fá dtaobh de, uaidh a rá go, you know, is glúin Instagram, glúin TikTok, glúin Snapchat iad. Cad é thig linn a dhéanamh le go seasfadh leabharthaí Gaeilge do pháistí amach ins an, ins an domhan sin, domhan na meán sóisialta?
Diúltaím an teicneolaíocht nua-aimseartha. Is breá liom leabhar, ceapaim nach bhfuil aon rud ar nós an boladh agus an chaoi a mbraitheann leabhar i do láimh nuair a cheannaíonn tú leabhar nua. Bhí mé mar sin nuair a bhí mé an-óg, tá mé fós mar sin agus ceapaim nach mar a chéile a bheith breathnú ar an an scáileán. Tuigim go bhfuil buntáistí ag baint leis nuair a bhíonn tú ag taisteal agus rudaí mar sin ach ní domsa i ndáiríre. Bhí mé ag cuimhneamh ar go háirithe an rud a bhí Jacqueline a rá ansin ar ball, bhí mé ag cuimhneamh go bhfuil rud eile ann chomh maith, is dóigh go bhfuil go bhfuil cumas labhartha an chainteora dúchais Béarla faoin am a bhfuil siad i rang a trí, rang a ceathair sa mbunscoil, tá a gcuid Béarla go maith, you know is tá siad beagnach ag an leibhéal a bheas acu mar dhaoine fásta, níl siad i bhfad uaidh ach. Beidh an páiste Gaelscoile agus tá brón orm a rá, cuid mhaith de na páistí sa nGaeltacht anois atá dhátheangach, tá siad i bhfad ón leibhéal sin fós ach tá muid cineál ag glacadh leis go b'in é an leibhéal atá acu. So nuair a théann siad go dtí an leabharlann le leabhar Béarla a phiocadh, beidh roinnt focal ann nach dtuigeann siad ach tagann siad thairis, mar a dúirt Jackie, tá na scileanna acu ach chomh maith leis sin tá an tuiscint ar an teanga acu.

cineál casta. Nuair a thosaigh mise ag múineadh i mBleá Cliath, fadó fadó, agus ní déarfaidh mé cén t-am, bhíodh na leabhra deasa sin a bhí ag an nGúm le clúdach crua orthu, bhí, bhí Máirín san Íoslainn agus bhí duine eicínt eile sa sneachta agus an tsraith sin, só, cén t-ainm a bhí orthu? Bhíodh na páistí in ann iad sin a léamh, bhínn ag múineadh rang a dó agus rang a trí i nGaelscoil agus tá an caighdeán ard iontu sin. But tá sé ag ardleibhéal agus bhí siad in ann é léigh, é sin a léamh i nGaeilge, ach seans go raibh siad ag teacht amach, bhí mise ag múineadh i nGaelscoil a raibh Gaeilge ag formhór na dtuismitheoirí agus seans go raibh siad ag léamh sa mbaile ach bhí an caighdeán labhartha acu agus bhí an caighdeán léitheoireachta acu ach anois ní thabharfainn, dá dtabharfá iad sin anois do rang a cúig nó rang a sé. Ní bheadh siad in ann i ndáiríre iad iad a léamh. So tá tá an rud sin ann faoi an teanga labhartha agus má thugann tú é sin suas is cuidiú mór é. Tá 's agam go bhfuil na scileanna léitheoireachta difriúil ach cuideoidh sé go mór mar mar tá tú ag rá leo, tá siad ag rá Ó sea, tá mé in ann an focal a dhíchódú mar tá na scileanna foghraíochta á múineadh go dtí leibhéal réasúnta maith agus ag an díchódú briseann tú síos é agus an do agus an ó agus cuireann tú le chéile agus faigheann tú an focal iomlán. Tá siad in ann é sin a dhéanamh. go dtí leibhéal réasúnta cumasach, ach ní thuigtear, mura dtuigeann siad an focal, cén mhaith dhuit a bheith in ann é a rá nó é a fhuaimniú mura dtuigeann tú céard a chiallaíonn sé. So, tá sé cineál casta.
Tá sin fíor. Agus bíonn deacrachtaí, tuigeann muid uilig na deacrachtaí. Ach tá rudaí, tá rudaí go speisialta fá litríocht na n-óg fosta. Agus tá mé ag smaointiú ar an tsamhlaíocht, a bhaineann léi, agus cineál an spraoi agus an spleodair agus mar sin de, agus thig leat rudaí a dhéanamh le leabharthaí do pháistí, b'fhéidir, nach dtig leat a dhéanamh do leabharthaí, leabharthaí do dhaoine fásta ansin. Agus b'fhéidir an cheist a bheadh agamsa ná an mbaineann sibh sult, as a bheith ag úsáid an tsamhlaíocht agus cé mhéad díbh féin go pearsanta atá in bhur gcuid scéaltaí?
Sílim go dtarlaíonn sé go sórt fo-choinsiasach. Níor rith sé liom go dtí gur fhág mé Béal Feirste agus tháinig mé ar ais agus chonaic mé an Sliabh Dubh gur shíl mé, Jesus, sin Scoil an Chnoic. Sin an cnoc. Agus níor mhothaigh mé, bhí mise i mo chónaí i mBaile Uí Mhurchú ag bun na sléibhe, ag amharc amach ar an sliabh sin mo shaol uilig agus sin an, sin an clúdach ar an leabhar. So rudaí, rudaí beaga mar sin nach dtugann tú fá dear. Chomh maith leis sin d'oibrigh mé in cúpla scoil agus thig liom a rá, ná ní hé go bhfuil duine ar bith de na carachtair bunaithe ar aon duine amháin ach baineann tú tréithe ó dhaoine. Cuireann tú le chéile iad agus déanann tú áibhéil agus is breá liom sin, cineál character, cineál rud, tréith amháin a ghlacadh agus áibhéil a dhéanamh agus sin a dhéanamh ollmhór. So tarlaíonn sin gan, gan amhras ar bith. Smaointím chomh maith ar Bhaile an Chnoic, rud beag cosúil le, le, le Baile Uí Mhurchú in sna seachtóidí nuair a bhí muid gearrtha ón chuid eile den chathair agus bhí, bhí muid timpeallaithe agus sin mar a mhothaigh sé, fás aníos agus.

an charachtar seo atá sa leabhar, an príomhcharachtar, Caitríona, is tá pearsantacht an-láidir aici is tá sí an-féinmhuiníneach, rud nach raibh mise, so is sise mise mar ba mhaith liom a bheith, mar nach raibh mise aici. Agus an saíocht a bheith, an rud eile faoi ná, go háirithe sa dara leabhar,

Tá m'athair, tá an bheirt acu básaithe, go ndéana Dia trócaire orthu. Bhí m'athair, bhí aithne ag Eilís, bhuel, aithne mhaith ag Eilís air cheana anois ag inseacht scéalta ach ní fhéadfadh sé stopadh agus bhíodh na scéalta fada agus ní raibh tú ceaptha imeacht le cupán tae nó aon rud eile ach éisteacht leis, cé go mbeadh an scéal céanna cloiste agat go mion minic. Agus tá bean sa scéal, an bhean sa scéal agus dúirt cúpla duine as na hoileáin liom,

ar an tír mhór taobh amuigh agus go bhfuil sé sin cineál difriúil. Tá an tríú leabhar ar an mbealach agus tá mé ag ceapadh go dtosóidh mé ag scríobh do dhaoine fásta ach níl 'fhios a'm. Tá cúpla, tá sé cineál topiciúil i mBéarla faoi láthair a bheith ag scríobh. Tá The Something on the Island ag an scríbhneoir sin, Foley an scríbhneoir Béarla, Lucy. Lucy, tá ceann eicínt aici faoi na hoileáin, tá an Colony ann chomh maith agus tá sé cineál sórt in faoi láthair a bheith ag scríobh do scéal a lonnú ar oileán ach mar oileánach ní cheapaim go bhfuil siad á dhéanamh rómhaith so caithfidh mé a chruthú anois go b'fhéidir go bhfuil mé in ann a dhéanamh níos fearr ná iad.
iontach maith. Agus, ar ndóighe, an tsamhlaíocht agus mar sin de, bheireann sé, bheireann sé saoirse iontach don, don scríbhneoir. Ach leis sin, agus is dóiche gur cineál rud eile, caithfidh an, an t-údar atá ag scríobh do pháistí, caithfidh sé a choinneáilt ina intinn, nó b'fhéidir nach bhfuil achan rud fóirsteanach do pháistí agus b'fhéidir go gcaithfidh rud beag den chinsireacht a chur i bhfeidhm, mar shampla, tá rudaí b'fhéidir a scríofá i leabhar do dhaoine fásta b'fhéidir a bheadh graosta nó b'fhéidir rud mar sin agus an mothaíonn sibh féin nuair atá sibh ag scríobh go gcaithfidh sibh cinéal a bheith ag smaointiú ar an aoisghrúpa agus an gcuireann sibh cinéal de féin-chinsireacht oraibh féin?
Ní thabharfainn féin cinsireacht air. Sílim má tá aithne agat ar do spriocléitheoirí agus tá tú ag an leibhéal sin, ní bheadh, ní thiocfadh na smaointe sin fiú isteach i do chloigeann. Bheadh na smaointe níos mó ar rudaí eile, tá tú ag leibhéal eile ar fad. Agus níl a fhios agam an mbeinn ag iarraidh scríobh do dhaoine fásta mar B'fhéidir nach bhfuil an saoirse céanna agat. Bhuel, bheadh, bheifeá saor le rudaí mar sin a scríobh but níl 's agam ar mhaith liom. Sílim nuair atá tú cineál sáite ins an aoisghrúpa áirithe sin go mbíonn tú sórt, níl 's agam, tá an meon sin agat, tá an páiste sin ionat agus ní bheifeá a smaointiú, níl 's agam, ní bheifeá a smaointiú an bhealach sin. Ach a Mháirín, sin, do chuid leabharthaí, tá sé b'fhéidir dírithe ar aoisghrúpa atá rud beag níos sine ná leabharthaí Jacqueline ansin, agus was it déagoirí, b'fhéidir páistí atá ceithre bliana déag, cúig bliana déag, sé bliana déag d'aois, you know. An bhfuil an chinsireacht sin tábhachtach nó ar cheart.
Tá sé deacair a rá. Léigh mé féin chomh maith cineál taighde, cuid den YA i mBéarla go bhfeicfinn céard a bhí daoine a scríobh agus níl siad ag seachaint mórán ach tá sé an-deacair a rá cé hiad na haoiseanna sin, cé a bhfuil siad Nuair a thosaigh mise amach cheap mé go raibh mé ag scríobh do ghasúir timpeall trí bliana déag, cheithre bliana déag, ach anois má tá na carachtair níos sine, an bhfuil do léitheoirí níos sine nó b'in iad fós na gasúir atá trí déag, ceathair déag, tá ag iarraidh fháil amach cén sórt saoil a bhíonn ag déagóirí nuair a bhíonn siad níos sine? Sea, níl mé, níl mé féin cinnte. An leabhar atá a'm anois, tá sé níos fásta suas, an ceann nach bhfuil foilsithe fós, agus tá mé ag ceapadh go bhfuil mé, b'fhéidir, ag gabháil cinsireacht a dhéanamh air mar go bhfuil mé ag plé le, topic agus ní fhaca mé mórán atá an-fhásta suas agus go mb'fhéidir nach dtaitneodh sé fiú le tuismitheoirí dá mbeadh na gasúir níos óige, braitheann sé cén aois atá acu agus níl a fhios a'msa cén aois. Tá scoileanna agus tá scoileanna ag úsáid an chéad leabhar ach tá sé sin cineál soineanta go leor cé go bhfuil. Taibhsí is rudaí mar sin ann. So níl mé cinnte. Ach ansin tá déagóirí a léamh Stephen King agus na an stuff sin ar fad, nach bhfuil, i mBéarla agus tá siad a léamh leabhra do dhaoine fásta i ndáiríre. So níl mé cinnte ar cheart dhúinn a bheith bhuel is dóigh caithfidh tú a bheith cinnte nach bhfuil na gasúir b'fhéidir dhá bhliain déag á léamh ach bhí mise a léamh leabhra do dhaoine fásta eh nuair a bhí mé i mo dhéagóir.

Cén sórt an. Tá ceist spéisiúil agamsa anois don fhear atá ag cur na gceist uilig orainn anseo. An leabhar faoi na draoithe atá faoi Árainn Mhór, déanann sé cur síos atá an-chosúil leis an leagan de Grimm's Fairy Tales nach mbíonn ag gabháil thart mórán níos minicí, níos mó mar go bhfuil cinsireacht déanta ar na píosaí sin go bhfuil siad gearrtha amach. So bíonn na draoithe ag gearradh suas na ngasúr agus á n-ithe.

seo. gairid ach tá rithim álainn ann agus bhí daoine ag rá amantaí nach bhféadfadh gasúr, abair, nach bhféadfadh Diarmuid Johnson thíos i gCiarraí nó i gConamara nó in Oileáin Árann an leabhar sin a léamh mar go bhfuil sé cineál canúnach ach níl mar níl aon rud, tá an rithim chomh deas is chomh nádúrach agus bheadh duine in áit ar bith, bheadh gasúr in áit ar bith in ann é a léamh, tá sé go hálainn. Sin é. Agus.
Raibh muid go mór cainte ansin fá dtaobh de na leabharthaí agus na léitheoireacht agus cé acu an bhfuil páistí ag léamh nó nach bhfuil páistí ag léamh agus mar sin de. Má, nuair a amharcann sibhse ar leabharthaí Gaeilge do pháistí anois, cad é nach bhfuil ann ar mhaith libh a bheith ann? Cad é an genre, cad é an cineál leabhar b'fhéidir, atá ar fáil i mBéarla nó i dteangacha eile, cad é nach bhfuil muid ag freastal air? An bhfuil tuairim agaibh? Bhuel, ar mhaith leat na staitisticí? No, tá bearnaí ann agus nuair a rinne mise an leibhéalú mar sin, bhí áiteachaí ann just nach raibh leabharthaí ann ar chor ar bith. So, b'éigean dom stuff a úsáid nach raibh fóirsteanach. So, bhí b'fhéidir páistí agam agus tá an cuma air, go raibh siad an-lag ag léamh, ach ní hé go raibh siad níorbh ea, ní raibh na leabharthaí fóirsteanach dóibh. So is mór an truaighe faoi sin, agus sin na léitheoirí sin nach bhfuil na scileanna daingnithe acu ag deireadh na bunscoile agus nach bhfuil an líofacht sin acu agus ní raibh leabharthaí ann a bhí ag an leibhéal. Nuair a théann tú síos ró-íseal, tá cuma leanbaí ar na leabharthaí. Tá sé, déarfaidh siad gur leabharthaí do bhabaithe iad. Bheadh sé cosúil le leabharthaí do bhun na scoile. Níor mhaith leat dul síos ró íseal mar caillfidh siad muinín. So, tá tú ag iarraidh leabharthaí atá ag leibhéal réasúnta de theanga. ach a bhfuil cuma níos sine orthu, agus tá a leithéid ann i mBéarla ach tá ganntanas mór ann den leibhéal sin i nGaeilge, agus fosta tá ganntanas mór ann neamhfhicsin just trasna ar achan leibhéal, but go háirithe ag an leibhéal sin arís, ag leibhéal atá inláimhsithe ach nach, em, nach bhfuil ró, ródhúshlánach acu. Em, fosta just le, réimse suimeanna, em, rud a mhothaigh mise ins na scoileanna, just na páistí a chuir suim in rudaí éagsúla ann. Bhí mise ag díriú, don chás-staidéar, is scoileanna uirbeacha a bhí iontu, so like na caitheamh aimsire a bheadh acu, bhí leabhar amháin ann ar na Cluichí Oilimpeacha go ginearálta agus dhírigh an bheirt seo a bhí a bhí liom ag léamh ar an dornálaíocht. suim mhór acu in Michael Conlon agus bhí scéalta móra acu agus bhí an leabhar ro-dheacair daofa but spreag sin iad le bheith ag léamh agus bhí siad ag iarraidh é a léamh agus eh you know just just rinn sin difir but bhí tú ag caint ansin ar na ar na meáin shóisialta agus TikTok agus like sílim má tá leabharthaí mar sin ann agus tá suim acu ann tá an caitheamh aimsire atá acu ann nó rud éigin a spreagann iad léifidh siad iad. Bhí aon duine de na páistí sin, bhí ainm s'aige gearrtha isteach ina chloigeann ina chuid gruaige, ní shamhlófá é ag léamh leabharthaí, agus bhí suim mhór aige ins an téacs seo mar gheall ar go raibh píosa ann faoi dhornálaíocht. So tá rudaí mar sin, you know má tá réimse suimeanna ann, agus listen, ní bheidh go leor leabharthaí ann choíche, tá pictiúir níos fearr ann anois, ach ní bheidh go leor ann choíche.

nach bhfuil an.
Bhuel, díreach i ndáiríre an rud ceannann céanna a dúirt Jacqueline ansin. An rud a tharlaíonn sa nGaeltacht, cuireann sé an-díomá ort mar má thosaíonn siad le léitheoireacht na Gaeilge, rud atá ag tarlú anois, agus nach dtosaíonn siad ar léamh an Bhéarla go dtí go bhfuil siad i rang a haon. Agus ansin tagann páiste ag deireadh na bliana rang a haon nó tús na bliana rang a dó agus deireann siad leat, tá na leabhra Gaeilge sa leabharlann ródheacair dhom. ach tá mé in ann na leabhra Béarla a léamh. Is ceapann siadsan, agus I mean tá a fhios againn, go bhfuil fadhb sna Gaeltachtaí leis an teanga agus chuile rud, is ceapann muid gur rud mór é seo. Em. tá siad, tá sé ina gcloigeann acub mar sin go bhfuil an Ghaeilge níos deacra ná an Béarla, rud nach bhfuil fíor, ach sin an rud a bhí Jackie a rá, atá ag tarlú, níl, níl an leibhéal, tá an léim, cineál sin, go bhfuil siad ag iarraidh, úrscéal casta a léamh i nGaeilge, sin an stuif atá sa leabharlann. Só, tá an bearna mór sin ansin ón áit, díreach an rud a bhí Jacqueline a rá, ón áit go bhfuil na bunscileannaí acu ach ansin caithfidh siad a ghoil níos faide agus níl an t-ábhar ann ach tá i mBéarla, tá an t-uafás leabhra deas i mBéarla atá i mBéarla deas nádúrach, réasúnta simplí ach níl na habairtí róchasta, níl an iomarca fochlásail ann ná an stuif sin ar fad. agus tá siad ag rá, tá mise níos fearr ag léamh an Bhéarla, agus nach dona an rud é sin do chainteoir dúchais, nár thosaigh foghlaim léamh na Gaeilge go dtí deireadh na bliana naíonáin mhóra nó tús bliana rang a haon, agus go bhfuil siad ag rá leat cheana féin, tá mise níos fearr ag léamh an Bhéarla, atá ina rud nua dhóibh. Tá a fhios agam go bhfuil an trasnaíl ag tarlú idir an dá theanga. Níor cheart go mbeadh sé sin ag tarlú agus dhá mbeadh níos mó ann, tá an t-uafás ag teastáil, sa le ag an leibhéal áirid sin agus ansin tá tú réidh leis nuair atá siad sna hardrangannaí, tá an t-ábhar ann, tá neart ann agus má tá siad go maith a léamh, beidh siad a léamh leabhair as na canúintí eile, beidh siad a léamh faoi na draoithe atá a marú páistí agus an stuff sin ar fad, tá tú ceart ansin ach tá an leibhéal sin ann ó. abair, aois, cibé sin, ocht mbliana, seacht, ocht mbliana suas go dtí deich mbliana, aon bhliain déag, is gá dúinn breathnú i ndáiríre air sin. Agus níl mé díreach ag caint faoin scoil, mar sin an rud aisteach atá ag tarlú, mar gheall gur tugadh na fíorleabhair isteach sa scoil, tá muid ag caint anois faoi, faoin scoil, agus tá muid ag caint faoin léitheoireacht agus an litríocht, agus tá sé cineál deacair iad a dheighilt sa nGaeilge, tá deighilt ann sa mBéarla, because there's the school books and the books they read in school. Tá na leabhair a léann siad ag baile, ach tá an deighilt sin sa nGaeilge cineál beagnach imithe agus bhí sé i gceist go spreagfadh sé sin mar a dúirt mé, ach ní cheapaim gur tharla sé choíchin, cinnte go bhfuil oiliúint múinteoirí agus níos mó den ábhar atá cineál. Is caithfidh tú bainistiú, bíonn scríbhneoirí mar scríbhneoirí, ní maith linn go ndéarfadh aon duine linn simpligh an teanga nó déan níos casta é nó aon rud mar is maith linn an saoirse sin a bheith ann mar scríbhneoirí ach le haghaidh le haghaidh an spreagadh sin a thabhairt agus an féinmhuinín sin a thabhairt don ghasúr. Caithfidh tú bainistiú a dhéanamh ar an teanga, ní féidir éalú uaidh, ach is féidir é a dhéanamh i ngan fhios, is féidir é a dhéanamh sa gcaoi nach dtuigeann na páistí ná aon duine eile, b'fhéidir go bhfuil, go bhfuil tú á dhéanamh sin. Bhfuil a fhios agat, mar shampla, má tá, abair i mBéarla deireann siad look, you know, beidh an focal look ann agus ní bheidh. glanced at or or had a glimpse at or whatever, Béarla atá air, ar na rudaí sin sa sa leathanach céanna, ach d'fhéadfadh sé i nGaeilge go mbeadh, breathnaigh, amharc, féach, sin trí fhocal don pháiste bocht sin nach bhfuil ach ag foghlaim léitheoireachta ag 7 nó 8 in aon rud amháin. So coinnigh le ceann agus níl mé ag rá go bhfuil ceann níos fearr ná ceann eile ach bí cineál, ar dtús, nuair atá siad ag tosaí amach ar dtús, coinnigh le rud amháin, b'fhéidir coinnigh, an teanga rud beag teoranta, abair leat féin, bhuel, cén fáth go, níl mé ag iarraidh, mar dúirt duine eicínt, an, an, níl tú, níor cheart go mbeifeá ag múineadh saibhreas teangan i ndáiríre, an teanga labhartha, fríd na leabhra, cé go gcuidíonn na leabhra leis an teanga labhartha, ach ní hin an fáth go bhfuil litríocht nó leabhra ann, níl mé ag rá ceann den fáth labhartha. Go raibh maith agat, a Mháire. Anois, b'fhéidir, tá muid ag teacht chun deiridh agus. Tá leabharthaí ar na bacáin ag an bheirt agaibh. Bhfuil cead agam ceist a chur fá na leabharthaí seo agus an bhfuil rud ar bith gur mhaith libh, rud ar bith ar mhaith libh a rá fá dtaobh daofa?
Bhuel, is dócha, luaigh mise aréir fá mo cheannsa, is é an darna, an sequel, den scannán Cloch na Gréine. Cloch na Gréine. Baineann sé le Brú na Bóinne agus an. droch-ádh a bhíonn ar dhaoine a bhaineann na clocha nó na carraigeacha ó áiteachaí naofa agus sean agus an droch-ádh a bhaineann leo. So is aríst Baile an Chnoic agus na nósannaí saoifiúla a bhíonn ag na daoine ann agus na carachtaerí Agus an céanna. Bhain tú sult as athchuairt a thabhairt ar an áit sin? Raibh sé, raibh sé spéisiúil nó suimiúil dul ar ais go dtí an, Tá sé scríofa le fada, is é just, bhí, bhí, bhí próiseas iontach fada ann, luigh sé ar an ríomhaire tamall fada de bhlianta chomh maith. So, ar, ar bhealach tháinig sé níos cóngaraí do Scoil an Chnoic ná mar, ná mar a shílfeá. So, but no, bhí, bhí sé iontach deas leanstan ar aghaidh leis an scéal agus cineál, cuid de na múinteoirí cineál a mhéadú rud beag agus gabháil isteach i gcúlra s'acusan agus agus sin. An bhfuil an Mona Lisa slán an t-am seo? Tá an Mona Lisa slán go cinnte ach níl Brú na Bóinne, contúirt eile ann anois an t-am seo. Agus a Mháire, an bhfuil rud ar bith a dtig leat a rá fá. B'é Oileán na Leice nó Rún na Leice, b'é? Bhuel, b'fhéidir go n-athródh an t-ainm, tá sé fós le plé. Níor úsáid mé, Oileán na Leice an t-ainm atá ar an, ar an oileán ach níor úsáid mé ainm an oileáin mar theideal ar an leabhar ariamh agus b'fhéidir go bhféadfaí é sin a dhéanamh ar an tríú leabhar, níl fhios a'm. Níl mé ag iarraidh mórán a rá faoi, ceapaim go bhfuil go leor eagarthóireacht. Tá brón orm ag Bridget ar an leabhar áirithe le bheith fírinneach. Bhain mise sásamh as a bheith ag samhlú na gcarachtar seo ag fás agus ag forbairt, bhfuil siad in ann, cé chaoi bhfuil siad anois le hais mar a bhí siad nuair a bhí siad cheithre bliana déag, cúig bliana déag, bhain mise sásamh as sin agus, ach ceapaim go bhfuil obair fós amach romhainn.
Bhuel, is cinnte, beimid uilig ag dréim leis na leabharthaí seo a fheiceáil agus ag dréim lena léamh feasta. Tá b'fhéidir dhá nó trí bhomaite fágtha againn agus dúirt na mná ag an tús anseo go mbeadh siad sásta glacadh le ceist nó dhó dá mbeadh ceist ag duine éigin. Rud nár luaigh sibh, agus tá, tá déagóir agamsa sa bhaile agus chuir sí fios ar mangas ón Fhrainc le hiad a léamh. agus measaim, tá tá roinnt úrscéalta grafacha foilsithe ag Darach ach tá siad dírithe ar daoine níos sine, is dóigh gur poll mór é sin agus is droichead é mar bíonn níos lú téacs i gceist ach em foghlaimíonn na you know like ní níl sé ach bhuel bhí sé tá an Teastas Sóisearach díreach déanta aige agus bhí sé in ann you know tá dó dhéag

rud nach bhfuil ag tarlú le leabhair do ghasúir
in Éirinn. Bíonn litir nó dhó agus figiúr nó dhó ar chúl chuile leabhar, ós comhair an dá rud, rangú de réir castacht na teangan agus rangú de réir soifisticíocht an ábhair. Sin go díreach é. Níor mhaith liom gur sin é, ná ní bhraith sé go bhféadfadh foilsitheoir amháin tabhairt faoi as féin.
Bhí siad ag caint den chuid is mó faoi scoileanna agus scoileanna ag cibé staid, ach cad faoi ról an tuismitheora? Nach bhfuil sin thar a bheith tábhachtach? Agus muna bhfuil Gaeilge ag na tuismitheoirí, beirt nó duine amháin acu, tá sin mar mhíbhuntáiste. Níl a fhios agam an amhlaidh atá sé sa Ghaeltacht, agus Jackie is dócha go bhfuil roinnt tuismitheoirí le Gaeilge acu, ach nach bhfuil sé buntábhachtach go mbeadh ó aois thar a bheith óg sula mbeidh siad ar scoil ar bith go mbeadh an tuismitheoir ag teagasc daofa cé chomh maith is atá leabharthaí agus ag léamh scéalta leo. Gan amhras ar bith, ach leis an traschur scileanna Is cuma cad é an teanga a léann tú le páistí óga, tógfaidh siad na scileanna agus tógfaidh siad an dúil sin sna leabharthaí agus ansin má dhéanann tú i nGaeilge, i mBéarla, is cuma leo. Is é an coincheap é féin, an léitheoireacht é féin agus tá cuid mhaith cosúlachtaí ag an tús idir an Ghaeilge agus, léann tú ó chlé go deas, briseann tú síos focla, tá na rudaí céanna ann so ní dhéanann sé difear má tá tuismitheoirí ag léamh sa bhaile leo, i bPolainnis, i mBéarla, i Sínis, is cuma.

Cuirimse ceist ar na mic léinn san ollscoil achan bhliain, cé mhéid agaibh a léann leabharthaí? B'fhéidir beirt a chuireann suas na lámha.

A chairde, bhain mise sult iontach mór as an phlé is an díospóireacht. Is ba mhaith liom mo bhuíochas pearsanta a ghabháil le Jackie agus le Máire anseo agus tá súil agam go n-aontóidh sibh gur fhoghlaim muid go leor tráthnóna.